ọ bụrụ na ọgbanje gị rie nne in the grade ị ma na ị ga-anwụ ọsịsọ gị bụ nwa okolobịa na-akwado ịnụ nwaanyị mara oke mma gị bụ nwa agbọghọbịa na-achọ ịnụ the most handsome man ike ịchụ àjà ọ dịkwa gị gị bụ nwa agbọghọbịa na-ajụ m ugboro ole ole ka ị ga-achụ àjà kedu mgbe ị kwesịrị ịchụ àjà ma ọ bụ na ịchụ gị aja ri nne nye m ntị ka m chọọ ịga azụ na m ozi olu ọ bụrọ dibịa niile ga-achụlụ gị aja o nwere ndị dibịa ị ka na rank in the in the spiritual realm onye ị ka na rank ama achụnwulu gị aja kedu ka ị ga-esikwanụ ma onye ka gị na rank ị ma na 50 percent of ibe bịalụ be gị abụrọ mmadụ maka ị na-ajụ ibe melụ na ọlụ ga-adị- ọlụ adazi abịalụ gị ị na-ajụ ibe melụ na ị chụchala aja na o lerọ ele 50% of ibe bịalụ be gị as dibia abụrọ mmadụ you claim na ba bụ mmadụ ma ba abụrọ mmadụ 700,000 ka e ji achụ aja mmiri wepụkwa hatred i nwere ebe mmiri ewu ilo nọ ga-ege nkụzi a this is a warning from ndị na-alụrụ ọlụ i am warning you through the voice of ndị na-alụrụ ọlụ wepụ hatred maka na ba chọọ izi gị ozi ba ga-eji onye ị kpọrọ asị too much ị ma na ndị dibịa kpọrọ m asị too much ibe m ji maka ya wee bịa tata a nụnwa bụ maka high rank ọgbanje isi agụ message a now oya gee m ntị

that thing kpọọ ya evil maka ụka onye ọbịa nke ka bịala ụnyaahụ ya mere many of us e ga-eji wee kpuo anyị akwa ji wee nwụọ ọsịsọ no matter how much you pray there are people that will die young maka na ọ dị ba n'akala aka otu m si wee gwabuo gị na mbụ conclusion teaching of ndị mmiri agwa gị n'ụwa mmiri na ọ bụrụ na anyị a na-abịa ụwa na ị ga-ebu ụzọ o nwere onye a sị gị na ọ bụ nwa mmiri ọ bụ na ọ bụrọ ọgbanje o nwerọ onye nọ n'ụwa a na-abụrọ ọgbanje na mmadụ ada abịa ụwa sọsọ ya mgbe anyị nọ n'ụgbọ wee na-abịa agwa gị na enwelụ groups nke na ba kwekọtala ọnụ na ụnụ ga-abịa ụwa unu wee nọdụ n'ụgbọ abata na those groups enwelu ndị otu ndị otu dị iche iche onye ọbụla nọ n'ụwa so n'otu mana o dipendịrị otu nke i so enwe ndị gị na ba kwukọrọ ovu ọnụ ba bụ otu nke na ba ga-eso wee bịa ụwa enwere otu dada enwere otu ovu ọnụ enwere otu ejima enwere otu ọgbanje n'ime otu ọgbanje enwere so many cabals so many catori- eh, ka- em, eh, cabals ndị ngị na ba kwekọtara ovu ive enwere otu dibịa enwere otu eze nwoke enwere otu eze nwanyị mgbe ọbụla nwata jere n'akpụ ka ọ ṅụọ iyi ụwa ka o kwuo ezinụlọ ọ na-abịa ozugbo ozugbo ị nọ n'akpụ akpụ wee jụọ gị ebe ị na-eje i wee kwuo obodo ị na-eje mmụọ niile nọ n'obodo ahụ na mmụọ niile nọ na family ahụ ba niile ga-abịa ime gị escort to that very particular family ebe i si wee bịa ebe ị ga-esi wee bịa ụwa ọ nya mere ọ ga-eji wee bụrụ na ị gbawa ava asị gị were ọsọ jebe n'akpụ obodo gị nya ka ọ ga-eji wee bụrụ ị gbawa ava asị gị were ọsọ jebe n'alụsị ikwu nne gị nya ka ọ ga-eji bụrụ ị gbaba ava asị gị were ọsọ jebe n'ogwugwu be nna gị asị gị jebe n'alụsị ụmụnna kedu connection ngị na alụsị ụmụnna nya ka m na-agwa gị ebe a. mgbe ị na-abịa ụwa ị kwuru n'iyi ụwa na ị na-eje osina na ị na-eje abakaliki na ị na-eje afikpo ma ọ bụ na ị na-eje obodo ọbụla bụ obodo gị ngị mala obodo gị mmụọ niile nọ n'obodo ahụ ga-abịa ka ba bịa mee gị escort wee ruo na family ebe ị na-eje many of them ka ị nyelu so many of your belongings fa jidelu gị na emesịa na ị ga-abịa nalụ ba nya nya ka ọ ga-eji wee bụrụ na ị gbaba afa asị gị gị jebe n'ogwugwu be nna gị gị jee nye ogwugwu ọkụkụ ka ogwugwu nye gị ego ọ bụrọ ego ogwugwu ka ogwugwu na-enye gị na ọ kwa na ego dị gị n'akara aka ego i nyere ogwugwu nya dewelụ gị asị gị jebe n'arụsị ikwu nne gị mmụọ ikwu nne mmadụ ka mmadụ na-akachasị edebe many of ive i ji wee bịa ụwa dị na mmụọ ikwu nne gị nya ka e ji sị na ikwu nne mmadụ bụ ikenga ya onye ọbụla nya na ndị ikwu nne ya na-ese okwu onye abụ ada agakaba n'iru onye abụ na-enwe mkpobi ọkpa rinne jebe na mmụọ ikwu nne gị e ji sị na mmadụ nwata ada ebu ọgwụ eje ikwu nne ya ndị ikwu nne gị ngị na va kwesịrị ịdị na ezigbote udo karịdị ụmụnna gị maka na ọsọ chụọ nwata be nna ya gbana ikwu nne ya ọ ya-adị mbọsị m ma-akụzi maka ikwu nne ka m refreshịa your memory ibu niile anụnwa i bu wee bịa ụwa mbọsị ị na-abịa ụwa ka ị gwachala ọra alụsị ahụ mbọsị ị ga-ana ka ị gwala ọra ndị gị na ha nọ n'ụgbọ mbọsị ị ga-ana otu i si wee gbata ọgbanje be dependịlị otu i ya-esi wee nwụ ọ bụrụ na ọgbanje gị rie nne in the grade ị ma na ị ga-anwụ ọsịsọ nwesị ka ngwa gị bụ nwa okolobịa na-agwado ịnụ nwaanyị mara oke mma gị bụ nwa agbọghọbịa na-achọ ịnụ the most handsome man ike ịchụ aja ọ dịkwa gị nwa okolobịa na-achọ ịnụ nwaanyị mara oke mma nwaanyị na-enwerọ any spot on her body ike ịchụ aja ọ dịkwa gị maka na ya na ive were ive na ive were ive ka e ga-ewe gbara aka ka a ma na-agba ọgbanje malụ mma rie nne na-anwụ ọsịsọ ọ bụ na ị chọrọ ka ọ nwụọ ọsịsọ ị ma na aka ga-atọ gị na aja gị bụ nwa agbọghọbịa na-ajụ m ugboro ole ole ka ị ga-achụ aja kedu mgbe ị kwesịrị ịchụ aja maọbụ na ịchụ gị aja rie nne nye m ntị ka m chọọ ego azụ na m si olu for the fact na ị bụ an high rank in ogbanje world ị ga na-achụ aja constantly in order to last long in this very planet if not you will go very early

they don't care about your cry they don't care about whatever thing that you are feeling like you don't want to die you are rejecting it i will not die it's not ogbanje concern if you like reject it 100 times ọ bụ na ị jụ na ị ma na-achụ aja ọ bụ na ị jụ na ị ma na-achụ aja ndị mmili ọ bụ na ị jụ na ị ma na-achụ aja ndị ọgbanje ị ma na ị ga-anwụ ọsịsọ there is no Jupiter ife sọrọ gị gụọ n'ụka ife sọrọ gị kpee na ekpele ife sọrọ gị mee na vigil pastọ ọ sọ gị ngị na pastọ bili ọ sọ gị malụ na-agụ the whole verses dị na Bible you must die quick ada emegodukwa high rank ọgbanje na deliverance high rank ọgbanje You cannot cure them with deliverance. otu i si wee gbata ọgbanje be dependịlị otu ị ga-esi wee na-achụ aja o nwere ọgbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every four four days each market day iji achụ aja o nwere ọgbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every two two market days o nwere ọgbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every three three market days any one ọ skip ọ bụrụ problem nyere ya o nwere ọgbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every seven market days nya bụ one month in Igbo calendar ị calculatịa nya ọgbanje ọbụla kwesịrị ịdị na-achụ àjà mgbe mgbe kwa mgbe ị kwesịrọ ịdị na-eche ka o mee six months ị kwesịrọ ịdị na-eche ka o mee one year before i jee bulu àjà jee chụpụlụ ndị otu gị maka gị maka ọnwụ gị agwalụ m gị before ọ bụ na onye dibịa chargiwa gị chargia gị too much i jiri aka gị jee chụọ aja then in the other way round ọ bụrọ dibịa niile ga-achụlụ gị aja o nwere ndị dibịa ị ka na rank in the in the spiritual realm onye ị ka na rank ama nchụnwulu gị aja are you getting my point onye ị ka na rank ama nchụnwulu gị aja ọ bụ na ị ga-anwụ ọsịsọ ị ga-achọ onye ga-ebu gị ụzọ wee nwụ ka ọ chụọlụ gị aja ya bụ onye ka gị na rank kedu ka ị ga-esikwanụ ma onye ka gị na rank kedu onye na-edebe iwu ndị mmiri kedu onye ị na-ele anya ọ bụ na ọ dị hypothesized kedu dibịa na ị na-abụ na nlọ kedu dibịa na mmụọ gị nabatara kedu dibịa na ọ bụ ọlụ ndị otu ya ka ọ na-alụ na ọ dịrọ eme ibe mpịtọ agwago m gị the other time sị gị na dibịa ọbụla ị bụrụ na nlọ nwelụ something connectịrị ngị na nya bụ dibịa dibịa ọbụla ị hụrụ na nlọ nwere ibe connectịrị ngị na nya bụ dibịa m ji wee na-ajụ ndị eze nwaanyị m ji wee na-ajụ ndị dibịa ndị sị na ba kpọrọ m asị ọ bụ na high rank ọgbanje abịa be gị ọ bụ na high rank ọgbanje abịa be gị ị ga-ama ọ bụ na esi n'ụgbọ ndị ọgbanje gị wee zite ofu onye otu gị nya bịa be gị ka ọ bịa bịa nneta gị ị ma na 50% of ive bịalụ be gị abụrọ mmadụ maka ị na-ajụ ive melụ na ọlụ adazi abịalụ gị ị na-ajụ ive melụ na ị chụchala aja na o lero ele 50 percent of ive bịalụ be gị as dibia abụrọ mmadụ you claim na ba bụ mmadụ ma ba abụrọ mmadụ you believe na ba bụ mmadụ ma ba abụrọ mmadụ wepụ sentiment and hatred i nwere ebe mmiri nọ ọkwa mmiri enwe ilo na-afụ ya wepụ sentiment and hatred i nwere ebe mmiri nọ were edebe n'akụkụ ya bụ ntị gị ka ntụ ị ga-azụ na mụ si olu ị chọrọ ka ọlụ gị lastịa ị chọrọ ịchụ aja ka ọ na-aga onye dibịa eze nwaanyị ee mmiri enwe ilo na-akọ elika ọ na-akọ gee m ntị ka m chụọ ị ga-azụ na m si olu kọtụa this vidio sendịelụ ya bụ onye dibịa i nwere na kọntaktị onye dibịa ị na-eclaim na mmiri enwe ilo dị selfish greedy ma mụ na-ezi gị ozi from your boat from ndị otu gị from agụ gị ma gị achọrọ ịnụ a sị na avụcha ekwuro na ọ nya na-egbu okenye mana ekwucha anụrọ na ọ nya na-egbu nwata a gwaba ntị ọ bụ na ọ nụrọ mbọsị a ga-egbulu isi egbulu nya na ntị agwago m gị the other time sị gị na ọ bọyị ka ị na-agba you are serving some gods ive ị bụ bụ servant you are not a master and you will never be a master Mind the way you treat people that come to your place. Mind the way you chase away people that come to your place. Mind the way you select people you work for and leave others. Maka na ifil na ndị a were ego. ndị otu gị ga-abịa nwaa gị ọnwụnwa let me tell you for the fact na ndị mmiri kpọrọ gị oku there is high chance na ba ga na-abịa na monitor gị they must be sending spy they must be sending people to monitor you ka ba dị sure na ị na-alụkwa ọrụ otu va si wee zie gị let me tell you as dibia ị bụ they send you to come and represent them to come and be their mouthpiece jụkanụ onye dibia bụ na-alụlụ gị ọrụ Is this how you are representing the people kpọrọ gị oku? They don't like to hear the truth. They like to claim I too know. Me self, I don't claim I too know. I nye m advice m nalụ ya. Mgbe ndị otu gị bịara bịa nene gị, bịa nee gị nnene, bịa examụọ gị, ka ba malụ ma ọlụ a ba ziri gị jee lụọ ọlụ ba ị na-alụzikwu ya ị na-alụtakwu ya nji wee jụọ gị wewere hatred iwere ebe mmiri enwe ilo nọ bedokwa n'akụkụ ọ bụ na ndị otu gava abịa ọ bụ na high rank ọgbanje abịa be gị ọ bụ na nne nwaanyị kpọrọgo ọlụ mmiri abịa be gị ọ bụ na eze nwoke eziri nya bịa nene ma ị na-alụkwa ọlụ a abịa be gị kedu ego ole ka ị ga-agwa ya iji achụ aja mmiri somebody ka a naalụ 700,000 ya ka njika na-ekwu okwu a mmadụ bịara be m ọ bụ na a naalụ 700,000 chụọlụ ya aja 700,000 ka iji wee chụọlụ mmadụ aja mmiri aja mmiri madam kedu ihe igolu ọ gịnị ka igolu 700,000 ka iji achụ aja mmiri wepụkwa hatred iwere ebe mmiri enwe ilo nọ geekwa nkụzi a this is a warning this is a warning from ndị na-alụlụ ọrụ i am warning you through the voice of ndị na-alụlụ ọrụ wepụ hatred maka na ba chọ iziga ozi ba ga-eji onye ịkpọrọ asị too much ịma na ndị dibịa kpọrọ m asị too much ndị eze nwaanyị akpọka m asị ị ma kwute okwu mmiri enwe ilo na internet the reason bụ na mụ na-ezi bụ ozi a seven hundred thousand ị na-achaji ọ bụ na high rank ọgbanje abịa be gị ihe agbanwe ya seven hundred thousand ihe eji wee lụrụ ya ọrụ mmadụ ọrụ malụ mmadụ ọ bịa be gị sị gị na ọ chọrọ ka ọ gbata ọsọ agwụ ka ọ gwa gị ka ị ga-esi wee stand dị anya esi eweta 1.5 million 1.5 million ọ bụ na nwaanyị ahụ kpọrọ gị oku ọ bụ na nwoke ahụ kpọrọ gị oku ọ bụ na agwụ gị aghọọ mmadụ wee bịa be gị sị gị na ya chọrọ ka ị kụzieli ya ọrụ in order ka ọ testie gị ka ọ supervisie gị ego one ka ị ga-agwa ya ị ga-eji kụziri ya ọrụ think ihe niile bịara be gị ị ma ndị bụ mmadụ o nwere charges ị ga-enye inye high rank ọgbanje charges o wee na o wee wuti ya o wee rịpọtụ alụtu ndị otu ya ịlụdebe ọrụ ndị mmadụ abịadebe be gị ndị mmadụ ga na-abịa be gị mana ọ ga na-alụzi ọrụ ịbaga na nsogbu ọlụ dibịa dịkwa ahụhụ ijikwana ụbịam anya ụbịam na ịdakọ ụbịam wee bata na dibịa ba bụkwa ndị kpọrọ gị oku ka ba gozie gị ị were anya ukwu tinye na dibịa mmadụ amadị na-ewetara gị thanksgiving ụdị ndị a ga-eji akara jee ego moto sị na mmadụ butere olive moto mmadụ ebutere olive moto mana iji wetu ụgbọ anyị wee rụọ ọrụ ọlụ gị azị aza esi n'aka mmadụ bute gị moto fa chọ ka ịnya moto ga-ebute gị moto fa chọ ka ịnya moto ha gozie onye bịara be gị onye bụ egote bini gbawa ụgwọ wee gbaba ụgwọ moto ahụ maka gịnị na ba achọgo ka i mee gịnị ka ịnya moto fa je gbaba onye bụ ụgwọ moto onye bụ eburu moto mee gịnị butalụ gị ijina aka gị agba ụgwọ moto